a ye ala minɛ a ye baara jugu de kɛ sisan bajɛ ka kurusi la k'o don kaburu kɔnɔ walasa o kana kɛ cɛ ye fo ka diɲɛ wuli musokɔrɔba y'o kɛ kun jumɛn kama walasa ni muso in donna kɔɲɔfuru kura in na bajɛ ka furu la n'a fɔra ko cɛ tɛ o mana fɔ hɔrɔn ye fɔlɔ i b'i yɛrɛ faga de fɔlɔfɔlɔ hɔrɔnya ko karisa den tɛ cɛ ye k'a tɛ cɛya mago ɲa i farala musow kan saya ka di i la balo ye a dɔw taara diɲɛ fɛ fo ka saya subɔ ma segin dɔw y'u yɛrɛ faga musokɔrɔba filɛ ka nin kɛ bajɛ la bajɛ m'a dɔn o dugujɛ kɔɲɔya kɛra bɛɛ nisɔndiyara majɛ nisɔn ka di aa majɛ nisɔn ka di majɛ kɔntannenba don bajɛ n'a teriw ye kɔɲɔya kɛ su kora waati min na lenge yɛlɛla ɛɛ a nan'i jɔ a ko nin furuko kɔni ye kabako furu dan de ɛ muso bɛ muso furu wa ɛ ma ko ye mun ne si kuma ye da ko an tɛ yan wa aw bɛ nin jaabi ye hali a tɛ mɛn n'o tɛ a fɔra ne ye ko bajɛ tɛ cɛ ye

majɛ ko bajɛ ma bajɛ ne sirannen don e tɛna ne janfa don dɔ bajɛ ko majɛ ne fana jɔrɔlen don e tɛ ne janfa dɛ nin maa fila ye lɛyidu di ɲɔgɔn ma fo ka taa an sa an tɛ ɲɔgɔn janfa waati min na bajɛ ko a b'i bolo ta ka da a ka kɔɲɔmuso sanfɛ a bɔra cɛya la pewu bajɛ y'a yɛrɛ lajɛ k'a yɛrɛ ɲini a ɲɛ t'a yɛrɛ la kabako bajɛ kɛra ko kabi ala k'a da a ma deli ka kɛ cɛ ye a kɛra ko musobakɔrɔ fila bɛ kɔɲɔso kɔnɔ bajɛ y'i sigi a jatigɛra a yɛrɛ la a kasira a ɲɛji kalaman de tɔnina kɔɲɔmuso dalen kan kɔɲɔso kɔnɔ majɛ wulila k'i sigi a ko bajɛ i bɛ kasi mun na mun de kɛra i la ɛ a k'i jɔ n ka kasi a ko ne m'a dɔn nin ye fɛn min ye foyi kun tɛ ne la kunu foyi kun tɛ ne la bi nka ne ko n bɛ n bolo ta ka maga e la ne bɔra cɛya la baara bɛɛ tiɲɛna ne bolo ne filila n yɛrɛ ma hali ne ɲɛ tɛ n yɛrɛ la tuguni ɛ bajɛ kasira majɛ yɛrɛ kasira majɛ ko nin tɛ gansan ye bajɛ ko majɛ ma a ni cɛ kɛra ta o ye ne malola ye dɛ majɛ i bɛ yafa n ma majɛ ko ka yafa cogo di ɛ a k'i bɛna ɲininka ne bɛna ɲininka ko yala ko n y'i sɔrɔ so ne tɛ cɛ ye cogo foyi tɛ ne bolo ne tɛ se ka fɛn k'i la ɛ i bɛ yafa n ma ala kama majɛ k'a ma a ko bajɛ furu ye sutura de ye ni ne ye e lebu n ye n yɛrɛ de lebu bajɛ musoya kɔnɔ fɛɛrɛ mana ban i sadon sera maɲuman ta to n ma a ko sirife dɔ n b'a fɔ maɲumaga ye a ka n sama sirife dɔ la maɲumaga ye sirife dɔ nati majɛ sinna ka ala minɛ a senkanu kunturuba duguma a ye lamu kɛ k'o tigɛ k'o joli bɔ a ye sen in na tagama dara kan fo k'o joli kɛ yen na a y'o kɛ ko ala ka ko sen joli jɔra ten bajɛ k'a ma majɛ e dun y'i yɛrɛ jogi mun na a ko maɲumaga bɛna ne ɲininka de ko yala k'i ye n sɔrɔ so wa a bɛna e yɛrɛ ɲininka ko yala k'i ye n sɔrɔ so wa n'i ye joli in yira a la a bɛ fɔ k'i ye cɛ ye a ko majɛ e bɛ ne sutura nin bana juguba in kan a ko ne b'i sutura ne cɛ de ye nka t'i furakɛ n b'i kɔnɔ n ma kɔrɔtɔ i ma ne fɔra i furuli ma n b'i fɛ de walayi t'i yɛrɛ furakɛ ni kɔɲɔso banna i b'i yɛrɛ furakɛ ni ala n'a kira farala an kan i bɛ kɛnɛya o dugujɛ maɲimagamuso nana a ko yala bajɛ ko kɛra cogo di i y'a sɔrɔ so wa maɲimagamuso ɲɛ da dilan kan a bɛɛ joli ye maɲimagamuso ye kuyi ci ɛɛ ala a ko majɛ ba bɛ min e majɛ den kɛra hɔrɔn ye majɛ sɔrɔla so a ye kuyi ci maaw nana ka na denba dɔn kɛ ɛɛ bɛɛ ko ko majɛ den kɛra hɔrɔn ye dɛ kabi ala k'a da ni muso ɲumanba in ja a ti cɛ dɔn a cɛ y'a sɔrɔ so bɛɛ nisɔndiyara a ja muso kɔnɔ fɛɛrɛ ka bon nin bɛɛ lajɛlen na bajɛ sigilen na a bɛ kɔnɔna kasi la a dusu kasilen don ni muso ɲumanba in b'a kɛrɛfɛ cogo t'a bolo a kɛra baara ye koyi lenka bolila ka taa fɔ a ba ye a ko na a ko naamu a a ko ne ma nin faamu dɛ a k'e ɲɛ tɛ nin ko la a ko walayi kuma dɔ fɔra bi dɛ k'a sɔrɔla so musokɔrɔba yɛlɛla a ko taa i ka sira fɛ n m'a dɔn u ye joli bɔ yɔrɔ min a na kɛ n'u ye dɔ ka dununkɔrɔ kan tigɛ k'o joli k'u ka dara la n'o tɛ walahi ne bolo ye cɛnin ka fini min don n'i dalen b'a la bajɛ ka kurusi don ni n y'a don kaburu la da la bajɛ tɛ cɛ ye wa a tɛ kɛ cɛ ye fo ka taa diɲɛ wuli ja baara jugu man ɲi n balimaw da baara jugu la koyi n'i y'i jɔ n'a ma a kɛra i ɲɛna de baara jugu ye maaba caman dun a ye dɔw ka nafolo tiɲɛ a ye dɔw kɛ fatɔ ye a ye dɔw ka masaya tiɲɛ a ye dɔw ka furu tiɲɛ a ye dɔw ka masaya dun o don tilema majɛ kɔɲɔso bannen majɛ somaw ye majɛ jagi u y'a fo e de y'an kunnawolo majɛ ba bɛ kasi majɛ ma foyi fɔ maa si ye a ma bajɛ lebu abada kabi ala ka majɛ da a tɛ bajɛ dɔn cɛ bajɛ t'a dɔn cɛ muso ye maa ma cɛ lebu kɔɲɔso banna majɛ taara tile tan ani duuru kɔsegin na ka na dɔgɔkun kɔsegin na majɛ nalen bajɛ ye ka minɛn ta a ye karamɔgɔw ɲini n'a y'a mɛn ko maa min bɛ furakɛli kɛ a bɛ na ye n'o tigi y'a ka fura bɔ o bɛ dɛsɛ n'a taara soma min bara o bɛ buguri da n'a ko cɛya bana de bɛ na n'o y'a furakɛ o bɛ dɛsɛ o bɛ taa a taara se dɔ ma o k'a ma ko bolo min ye si don o bolo kelen de b'a bolo bana min fili la k'i banalen don dabali jugu de kɛr'i la ko dabali in kɛra i ka fini de la a ko hakili b'a la ka n to n ka koli laban yanni n ka don n ka kɔɲɔso la n ye n ka fini jukɔrɔfini bɔ k'a dulon kogo la dɔ nana a ta kogo la ka n to koliji la ka b'o don ni bi cɛ ne ma kɛ cɛ bajɛ ye kalo saba yala a ma fura sɔrɔ a ka bana la bajɛ seginna ka na bajɛ seginna ka na sunsunba kɔnɔ a nana waati min na dugu tilara a ko majɛ a ko nama k'i bi yafa n ma i bi yafa n ma dɛ majɛ ne ma se ka n yɛrɛ furakɛ n ye diɲɛ fan bɛɛ don ɲɔgɔn na n ma fura sɔrɔ e majɛ hali bi ne tɛ cɛ ye dɛ majɛ n'a sɔrɔ i bi bɔ walahi majigi la majɛ kasira a ko kan'o fɔ n ye diɲɛ dan tɛ don kelen ye ni maa ma sa i ma ban hali bi i yɛrɛ furakɛ ne b'i kɔnɔ o waati ni majɛ bɔra fo mɔgɔw bɛ tulonkɛ a fɛ cɛ i kɔnɔma don dɛ ɲɛji nugulen na nimɔgɔninw bɛ to ka bololakara kɛ cɛ i kɔnɔma don dɛ i teliya joona an ka zamɛ dun kɔnɔ bɛ kalo joli la da kɔɲɔmuso nugulen don majɛ bi yɛlɛ a tɛ foyi fɔ maa ye jaa o y'a sɔrɔ kabi ala ka majɛ da npogotigi don a ti cɛ dɔn a ye kɔɲɔso kɛ ka bɔ kɔɲɔso la ka ban npogotigiya ma ta a m'a cɛ lebu e kɔrɔmuso fili kɔrɔ dɛ o majɛ kelen ye u ye san kelen dafa ka san fila dafa a nimɔgɔkɛ bafin nana a ma ko he musokolo n'i ma kɔnɔ ta ka den wolo joona dɛ n bɛ muso dɔ di n kɔrɔkɛ ma a ko a bɛ muso dɔ d'a kɔrɔkɛ ma waati min na majɛ sigilen kasira ɛɛ a ko musokolo jaa sinaya man di i ye koyi ɔhɔn i bɛ ban den wolo ma ne b'a fɔ ko n bɛna muso di i cɛ ma i bɛ kasi o la ni dusu b'i kɔnɔ i tɛ den wolo anw bɛ den de fɛ koyi majɛ y'i miiri nimɔgɔkɛ tɛ majɛ kasikun dɔn koyi majɛ kasira kun jumɛn na ale ye kɔrɔkɛ sutura ni gindo min ye yala dɔgɔnin bɛna muso d'a ma min b'a sutura ten wa muso bɛɛ tɛ maa sutura muso ye dɛ muso dɔw bɛ yen ni nin lebu kɛra i la walahi n'i tɔgɔ bɛ bɔ kɔɲɔso la san saba nana dafa fo san naani den ma sɔrɔ majɛ ni bajɛ u b'u da so kɔnɔ cogo min u bɛ wuli ten bɛɛ dabali banna majɛ bɛ baara kɛ ko fali kaba a wolola a tɛ cɛ majɛ somaw y'a wele u ko majɛ anw ma nin faamu mun nanen bɛ ka denko ma a ko kori bana de t'i la a ko walayi ne man kɛnɛ ma kɔnɔdimi de bɛ ne la n cɛ bɛ ka n furakɛ aa ba ko o bɛ se ka kɛ dɔgɔnin bafin wulila ka taa kɔnɔdimi fura ɲini ka na di majɛ ma a ko majɛ a fɔra ne ɲɛ na karamɔgɔkɛ dɔ ko ko n'i ye nin fura min k'i a tobi k'i ko walayi i bɛ den sɔrɔ majɛ ye diɲɛ fura bɛɛ min majɛ bɛ ka nkalon d'a yɛrɛ la ka sɔrɔ bana bɛ cɛ de la cɛ de tɛ cɛbakɔrɔ ye majɛ furula ka san naani k'a bugutigiya ma ta a tɛ cɛ dɔn ani cɛ bɛ si so kɔnɔ a m'a fɔ maa si ye dugukolo kan ko n cɛ tɛ cɛya la e hɔrɔnmuso fili kɔrɔ dɛ o don tile ma majɛ n'a ye walidenw ɲɛ a bɛ girin ka d'u kan denmisɛnnin ka d'a ye ni denkundi kɛra i ka so majɛ bɛ t'i dɛmɛ i kunko la a bɛ denmisɛnnin fitininw ɲɛ a b'u ta k'u sigi a sen kan bajɛ ɲɛ mana da majɛ kan f'a bɛ kasi ɛ eh, majɛ hinɛ donna bajɛ la bajɛ ye majɛ lasigi a ko majɛ walahi i jɔ sini n bɛ gindo in da kɛnɛ kan i bɛ yafa n ma ala kama majɛ kan'i ka diɲɛnatigɛ tiɲɛ n ye ne bɛ yaf'i ma k'i bila yɛrɛ pewu i ka furu cɛ wɛrɛ ma majɛ k'a ma a ko bajɛ ne ka ala deli la n'i ye ne dilen ye cɛ wɛrɛ ma fo ne sara nka ni e ŋaniya y'o ye ne ŋaniya tɛ i bɛ yafa n ma hali bi i yɛrɛ furakɛ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min fura tɛ ye fo saya en tant que i bɛ ala ka dugukolo in kan hɛrɛ bɔ fan ka ca dɛ bajɛ wuli k'i jɔ i yɛrɛ ye bajɛ wulila tuguni ka kalo wɔɔrɔ kɛ a bɛ diɲɛ kɔnɔ a taara moriw bara ka taa soma ni domaw bara ka jinɛtigiw lajɛ k'a ka cɛya fura ɲini bajɛ ma kɛ cɛ aa denko gɛlɛyara lɛmɛ nana s'a ba ma minnu y'a dabali k'a baara jugu k'a la k'a bɔ cɛya la muso nɔfɛ a ko n na a k'i ka kuma ye tiɲɛ koyi e m'a ye u ye nkalon tigɛ k'a npogotigiya taara san duuru filɛ hali b'a ma den wolo musokɔrɔnin yɛlɛla a ko n den n ye bajɛ ka bɛɛ ta ka kaburu bɔgɔ ni kasanke ɲagami ka taa don kaburu de kɔnɔ ni su bɛ wuli so ka na kɔɲɔso don ka den sɔrɔ bajɛ bɛ kɛ cɛ ye nka ni su t'a yɛrɛ wuli ka bɔ kaburu la ka na so bajɛ tɛ kɛ cɛ ye fo kaburu ɛɛ ne tɛ wa an k'an si dunanw ko don dugulen bi ɲɔgɔn dɔn koyi o don lenge bi yɛlɛ n'a y'i sigi yɔrɔ min na a bi yɛlɛ lenge ni bajɛ bɛnna don na a yɛlɛla a ko bajɛ a ko namu a ko fɛn min ne b'a dɔn k'e tɛ cɛ ye a ko jɔn y'o f'e ye ko ne tɛ cɛ ye o tuma e de ye muso di ne ma bajɛ yɛlɛla a ko i b'i dogo minnu na olu bɛ yen ne b'i dɔn koyi e tɛ cɛ ye mun na i tɛ den sɔrɔ bajɛ y'i kunbiri bajɛ ma se k'a dɔn k'a fɔ nin cɛ in de y'ale baara a ka silipu bɛɛ min tununna ɲɛgɛn na fitiri fɛ nin kamalen in de y'a ta ka taa d'a ba ma muso nɔfɛ san wɔɔrɔ nana dafa den ma sɔrɔ dɔgɔnin u ye dɔgɔnin ka muso furu waati nana se kɔrɔkɛ ye maaw fara ɲɔgɔn kan u ye dɔgɔnin muso furu ka di dɔgɔnin ma o ni kɔnɔbara bɔra kɔɲɔso la kalo wɔɔrɔ bɛ dafa waati min na dɔgɔnin muso kɔnɔ bɔra bafin nisɔndiyara don dɔ sɔgɔmada fɛ kɔrɔkɛ teriw y'u fara ɲɔgɔn kan fɔlɔfɔlɔ bamananna laada dɔ tun b'u bolo teri gurupuw la ni maa min ka denko gɛlɛyara u bɛ n'i muso minɛ k'a siri k'a ti ko n'u m'a ti k'a ti den wolo u nana ka na majɛ minɛ laada min don u b'a dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ bajɛ kasira bajɛ ko a y'aw jɔ fɔlɔ bajɛ ye majɛ minɛ ka don so kɔnɔ a ko majɛ a ko n teriw bɛ n'i bugɔ de k'i bannen don denwolo ma defo tɛ e la a bɛ ne de la i jɔ n ka tiɲɛ f'u ye bi k'u kan'i bugɔ dɛ majɛ ko ayi kan'i yɛrɛ lebu ala bɛ sanfɛ duga tɛ bin dun nin bɛɛ bɛ ban don dɔ ne furu ni kanu ne kɛr'i fɛ ni de la ne t'i lebu abada ne n'i lebu baga man di a t'u k'u ka laada kɛ majɛ y'a dab'a kama bajɛ ka sutura ale ka lebu teriw sina ka majɛ minɛ ten ka cɛ kurusi don a la k'a ti fo maaw nana terikɛw ko i bannen don denwolo ma mun na muso kolon ko i bɛ den wolo i t'a wolo f'i k'a fɔ n b'a wolo de majɛ ko n b'a wolo u y'a bugɔ fo k'a da ka d'a kan fɔlɔ terigurupu la fɔlɔfɔlɔ an ka farafinna laada dɔ tun bɛ yen gurupu la ni min ka denko gɛlɛyara san duuru san wɔɔrɔ ma den sɔrɔ n'u nana muso minɛ k'a canca teriw o san tɛ yɛlɛma n'i ma kɔnɔ ta o san tɛ yɛlɛma n'i m'o den kelen wolo fɔlɔ maaw tun bɛ ten u y'o laada de kɛ u ye majɛ bugɔ aa majɛ bugɔra dɛ majɛ ni ɲɛji bɔra k'i sigi a ko a barika ala ye u ko ko n'i ma den wolo san wɛrɛ an bɛna fɛn k'i la min ka jugu ni nin ye majɛ somɔgɔw ye majɛ wele a ko majɛ i ka denko gɛlɛyalen don a ko kori i cɛ ka kɛnɛ ka d'a kan lenge kɔmasera ka to ka taa a tɔgɔ tiɲɛ ko cɛ in tɛ cɛ ye ale ko ko mun kɛra a a ko lenge bɛ k'a fɔ dugu kɔnɔ k'i cɛ ti cɛ ye k'a tɛ cɛya la k'i bɛ k'a sutura a ko ma a ye nkalon tigɛ foyi tɛ ne cɛ la ɛ ma n ko ne kunnawololen bɔra kɔɲɔso la denko bɛ ala de bolo ma a ye ne cɛ to yen foyi tɛ ne cɛ la aa majɛ fo san wolonwulanan nana dafa dɔgɔnin muso ye kɔnɔɲa fila kɛ bajɛ b'i sigi a bɛ muso lajɛ majɛ muso ɲumanba in ka ɲi dugu muso bɛɛ muso in nugulen don a kanu bɛ bɛɛ la n'a bɔra muso tɔw b'u kunbiri n'a kumana muso tɔw b'u tulomajɔ ee majɛ tun ye hɔrɔn ye i ko ala ka ko kɔrɔkɛ nan'i kanto ko majɛ i jɔ ne ka taa diɲɛ fɛ fo ka taa ne sa ne ti na ni n ye san kelen kɛ ni n ma na i bɛ taa majɛ ko n'i taara i bɛ ne faa ni malo ye i yɛrɛ furakɛ hali bi hɔrɔnmuso fil'i kɔrɔ koyi kɔrɔkɛ nan'i miiri a ko ne y'a mɛn ko an ka fɔlɔ fɔlɔ an ka farafin jamana kan badenmaw tun bɛ gundo dɔ dilan u ni ɲɔgɔn cɛ ni cogo tɛ cɛ min bolo i b'i muso d'a ma dibi la kɔrɔkɛ ye dɔgɔnin wele foro kɔnɔ a ko n dɔgɔ ni wula sera i jɔ bɛɛ ka taa so mago dɔ b'i la bafin ni majɛ foro wulalata waati selen bɛɛ taara k'u fila to kɔrɔkɛ nan'i kanto dɔgɔnin ma a ko bafin a ko naamu aa a ko bafin a k'i ka di n ye n dɔgɔ de ye a ko n bɛna gindo dɔ kalif'i la bi i b'i yafa n ma a k'o ye mun gindo ye a ko muso ka kibaru ahɔn a ko n kɔrɔ dɛ i muso ka denko gɛlɛya cogo bɛ ka ne kamana fili an ye fura bɛɛ d'a ma ne ma d'a la ni muso nin jogo kolon t'a la a ko n dɔgɔ walahi ne muso jurumu kisɛ kelen t'a kan na ni ne muso sara bi a bɛ don arijana koyi majɛ ye hɔrɔn ye dɛ defo bɛ ne de la a ko mun de fo a ko kabi don min na ne ka kɔɲɔso bɛ don sini ne ye koli laban min kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ n ye n ka kurusi jukɔrɔ kurusi bɔ k'a dɛn kogo la dɔ nana kurusi in ta ka taa o ni sisan cɛ kurusi in ma ye kab'o kɛra ne bɔra cɛya la an ye kɔɲɔso don ka sɔrɔ ne tɛ cɛ ye koyi